Seo taifeadadh den chur i láthair seisiún eolais ar an tSonraíocht Ealaíne na hArdteistiméireachta. Tá an tsonraíocht seo tógtha timpeall an próiseas ealaíne agus conas a dtacaíonn sé leis an bhfoghlaim. Tá an ealaín cruthaitheach agus léiritheach araon. Cuireann sé deis ar fáil chun scileanna a fhorbairt atá riachtanach le haghaidh rannpháirtíocht chruthaitheach leis an domhan. Cuireann staidéar na healaíne forbairt agus tuiscint ar an aesthetic chun cinn. B'fhéidir nach bhfuil cur amach agat ar an tSeirbhís Tacaíochta Oideachais nua, Oide. Bainfidh Oide, mar eagraíocht nua, leas as láidreachtaí na seirbhíse tacaíochta seo a bhí ann cheana féin, ag soláthar an chineáil chéanna tacaí agus seirbhísí foghlaim ghairmiúil ar ardchaighdeán. Is í an fhís don tseirbhís tacaíochta chomhtháite nua Oide cabhrú le foghlaim ghairmiúil múinteoirí agus ceannairí scoile in Éirinn trí fhoghlaim ghairmiúil ardchaighdeáin, nuálach agus freagrúil a fhorbairt a chuireann ar a gcumas freastal ar na riachtanais oideachais gach foghlaimeora i ndomhan atá ag síorathrú. Ba mhaith liom an deis a thógáil anois an foireann a chur in aithne libh. Tá ceathrar ball lánaimsire ar an bhfoireann Amharc-ealaín, an ceannaire sinsearach Margaret O'Shea agus triúr ceannairí foghlama gairmiúla, Stephanie Hodgers, Orla Doyle agus Róisín Rouse. Tá comhlacha ar an bhfoireann go páirtaimseartha atáimid fíorbhuíoch as a gcuid oibre díograise agus a ionchur, agus tá a áiteanna léirithe ar an léarscáil seo leis na poncanna oráiste. Breathnaímis go tapa ar an achoimre ar an taifeadadh seo. Beimid eolach ar shonraíocht ealaíne na hArdteistiméireachta, ag iniúchadh snáitheanna, snáithaonaid agus torthaí foghlama gaolmhara na sonraíochta, agus ag fiosrú amharcstaidéar an creat agus na réimsí ábhair. Sula mbreathnóimid go mion ar an tsonraíocht, tosaímis tríd machnamh a dhéanamh ar leanúntas an Oideachais Ealaíne, ar an gcaoi a dtacaíonn sé le forbairt na cruthaitheachta, an féinléirithe agus an smaointeoireacht chriticiúil. Ar feadh an continuum seo, bíonn scoláirí ag breathnú, ag freagairt, ag cruthú ealaín agus a chur sin in iúl tríd an úsáid a bhaineann siad as teanga chriticiúil agus amhairc. Tá sé tábhachtach a aithint go bhfuil gach cuid den leanúntas idirnasctha, nár cheart aon earnáil nó timthriall a mheas ina aonar. Smaoinímis ar réasúntacht, aidhm agus cuspóirí shonraíocht na hArdteistiméireachta, agus ar an gcaoi a gcabhraíonn an tsonraíocht le scoláirí agus iad ag dul ar aghaidh trí leanúntas oideachas ealaíne sa sraith shinsearach. Deir an réasúntacht go bhfuil an tsonraíocht bunaithe ar an bpróiseas ealaíne agus ar an gcaoi a gcabhraíonn sé leis an bhfoghlaim. Is é an aidhm d'Ealaín na hArdteistiméireachta eolas, scileanna, tuiscint agus luachanna a fhorbairt san fhoghlaimeoir le go mbeidh siad ar an gcumas smaoineamh a thabhairt chun críocha agus freagra a thabhairt ar a shaothar féin agus saothar daoine eile mar aon leis an saothar a thuiscint agus anailís agus measúnú a dhéanamh orthu. cuspóirí Ealaín na hArdteistiméireachta chun cur ar chumas foghlaimeoirí feasacht agus tuiscint aeistéitiúil a fhorbairt, scileanna criticiúla, praiticiúla, coincheapúla, láimhe agus fadhbréiteach a fhorbairt agus tuiscint ar an gcur chuige atriallach a bheith i gceist, scileanna taighde, cumarsáide agus machnaimh a fhorbairt. dul i dteagmháil le cleachtóirí reatha agus ceangal a dhéanamh le cleachtas reatha, dánlanna, iarsmalanna agus spásanna ealaíne comhaimseartha, imeachtaí san fhíorshaol agus an pobal ealaíne i gcoitianta. Léirthuiscint agus freagairt go criticiúil dá gcuid oibre féin, obair a bpiaraí chomh maith leis an tsochaí agus an timpeallacht. tuiscint a fháil ar amharcstaidéar agus ar an teanga chriticiúil agus fhísiúil a chabhraíonn leis léirthuiscint agus taitneamh a bhaint as an bpróiseas a bhaineann le taighde, cruthú agus freagairt d'ealaín mar scil ar feadh an tsaoil. Tá na príomhscileanna leabaithe i réasúntacht, aidhm agus cuspóirí na sonraíochta ealaíne. Tá taithí ag foghlaimeoirí cheana féin ar na príomhscileanna sa Sraith Shóisearach. Trí na hábhair agus na gearrchúrsaí a cuireadh ar fáil, tugadh deiseanna do scoláirí réimse príomhscileanna a fhorbairt. Forbraítear na príomhscileanna sin a thuilleadh de réir mar a théann scoláirí isteach sa Sraith Shinsearach agus de réir mar a théann siad ar aghaidh tríthi. Áirítear ar na cúig príomhscil sa sraith shinsearach, cumarsáid, a bheith éifeachtach go pearsanta, ag obair le daoine eile, smaointeoireacht chriticiúil agus cruthaitheach, agus próiseáil faisnéise. Mar a fheiceann tú an léaráid, cuirtear an foghlaimeoir i lár báire. Tá ról tábhachtach ag na príomhscileanna seo ionas go mbainfidh gach foghlaimeoir barr a gcumais amach le linn a chuid ama ar scoil agus amach anseo. Cuireann siad ar chumas foghlaimeoirí páirt iomlán a ghlacadh sa tsochaí agus iad i saol oibre chomh maith. Tóg nóiméad anois chun an físeán a stopadh agus déan machnamh faoi conas a dhéanfaidh daltaí forbairt ar na príomhscileanna agus cén chuma a bheadh ar seo don fhoghlaimeoir. Cuirtear sonraíocht ealaíne na hArdteistiméireachta i láthair i dtrí shnáithe, cruthú, taighde agus freagairt. Tá na príomhscileanna leabaithe sna torthaí foghlama a bhaineann leis na snáitheanna. Tá trí shnáithe cruthú, taighde agus freagra idir-nasctha agus idirspleách. Cabhraíonn siad ar fad leis an bpróiseas ealaíne. Roinntear gach ceann de na snáitheanna seo ina snáthaonaid. Sa snáitheanna cruthaithe tá déanamh, fiosrúcháin chomhthéacsúla, próiseas, cur i gcrích nó cur i láthair. sa snáithe taighde, féachaint, taifeadú agus doiciméadú, triail agus léirmhíniú, fiosrúcháin chomhthéacsúla agus próiseas, agus sa snáithe freagartha, anailís, fiosrúcháin chomhthéacsúla, tionchar agus luach, machnamh criticiúil agus pearsanta, agus próiseas. Cé go bhfuil na snáthaonaid uimhrithe, is ar mhaithe le héascaíocht aitheantas atá sé seo ach ní hionann go bhfuil é sin agus tosaíocht sa chur chuige. Cé go leagtar amach ar leithligh na torthaí foghlama a bhaineann le gach snáithe, ní thugann sé sin le tuiscint go bhfuil staidéar le déanamh orthu leo féin. Cuirtear barr feabhas ar rannpháirtíocht agus ar fhoghlaim an foghlaimeora tríd eispéireas lánpháirteach de na trí snáithe. Tá torthaí foghlama ag gach snáthaonad a théann leo. Tá na torthaí foghlama le fáil ar leathanach 15 chuig 18 den tsonraíocht. Taispeántar na snáthaonaid de réir mar a fhoghlaimíonn na scoláirí faoi. Aithnítear na torthaí foghlama cad ba chóir go mbeadh an scoláire in ann a dhéanamh. Ní mór torthaí foghlama a úsáid agus aonaid foghlama á bpleanáil d'obair praiticiúla agus scríofa araon. Is tábhachtach a chuimhniú gur chóir go mbeadh torthaí foghlama inshroicthe ag leibhéal cumais gach foghlaimeora. Tá sé sin tógtha ón tSonraíocht Ealaíne na hArdteistiméireachta, leathanach 13. ráiteas i sonraíochtaí curaclaim chun cur síos a dhéanamh ar an eolas, an tuiscint, na scileanna agus na luachanna a ba chóir do scoláirí a bheith in ann a léiriú tar éis tréimhse foghlama. Tugann torthaí foghlama na bloc thógála do mhúinteoirí chun a dteagasc a fhoghlaim agus a mheasúnú a phleanáil. Tá an ráiteas seo ar fáil i Fócas ar an bhFoghlaim ag an CNCM. um, i torthaí foghlama. Smaoinímis go mion ar cheann de na snáthaonaid agus ar na torthaí foghlama a bhaineann leo, agus ar an gcaoi a bhféadfaí é a úsáid chun aonad foghlama a phleanáil. Mar shampla, má fheicimid ar an snáithe 'Cruthú' agus ar an snáthaonad próiseas. Agus do phleananna á scríobh agat, smaoinigh ar an bhfoghlaim atá ag tarlú nuair a théann an scoláire i ngleic leis an tortha foghlama agus cad é an fócas na foghlama nua ar mhaith leat na scoláirí a bhaint amach. D'fhéadfadh foghlaim theagmhasacha a bheith ag tarlú a bhaineann leis na torthaí foghlama eile ón snáithaonad sin. Ba chóir go bhfreastalóidh torthaí foghlama ar riachtanas gach scoláire, ba cheart go mbeidh an t-aonad foghlama inrochtana agus indéanta de réir leibhéal cumais gach foghlaimeora. Nuair a roghnaíonn muid ár dtorthaí foghlama, déanaimid machnamh cúramach ar na briathra gnímh agus ar an eolas, an tuiscint agus an cumas chun scileanna a dhéanamh a theastaíonn uainn a bheith ag na scoláirí tar éis tréimhse foghlama. Déanaimid mionscrúdú ar thoradh foghlama amháin ón snáithe Cruthú ón snáithaonad Próiseas, a gcuid taighde, próisis agus cinntí a bhí taobh thiar dá gcuid oibre réadaithe a cheangal. Smaoinigh ar an mbriathar gníomh 'ceangal'. Déanann an ghluais ar chúl na sonraíochta cur síos air mar rud a shamhlú le rud eile agus cúis a thabhairt tríd an toradh foghlama seo a roghnú. Cad é an t-eolas, an tuiscint agus an cumas chun scileanna a dhéanamh a theastaíonn uainn a bheith ag an scoláire? Táimid tar éis an-chuid eolas a roinnt libh ag an bpointe seo. Tóg nóiméad chun smaoineamh faoin tionchar a bheadh ag an eolas seo ar do phleanáil. Anois díreoimid ar amharcstaidéar. Tá úsáid an amharcstaidéir lárnach sa teagasc agus san fhoghlaim, cé acu a bhíonn scoláirí ag gabháil don chomhpháirt praiticiúil nó scríofa nó nach mbíonn. Ceadaíonn an sainmhíniú seo scóip níos mó chun ealaíontóirí agus saothair ealaíne a roghnú chun cabhrú le foghlaim na scoláirí. Is féidir amharc-staidéar a neadú i ngach céim de phróiseas cruthaitheach an scoláire, ó bhonn eolais a chur faoina dtéama go gcleachtas a leathnú, tríd iniúchadh a dhéanamh ar ábhair agus ar phróiseas ealaíne daoine eile. Trína rannpháirtíocht leis an Amharc-Staidéar, tiocfaidh an foghlaimeoir ar tuiscint ar an gcaoi ar féidir leis a gcuid obair féin a feabhsú agus bonn eolais a chur fúithi. Forbraíodh an Creat Amharc-Staidéir chun cabhrú le scoláirí agus le múinteoirí pleanáil don teagasc agus don fhoghlaim. Tá an creat bunaithe ar shé ghné. Ba chóir na gnéithe seo a úsáid nuair a bhíonn na scoláirí ag gabháil don amharc-staidéar agus ag foghlaim faoi le haghaidh obair phraiticiúil nó obair scríofa araon. Tá trí príomhréimse ábhar laistigh d'amharc-staidéar. Cruthaíonn gach ceann de na trí réimse ábhair deiseanna do scoláirí eispéiris ealaíne éagsúla a fhiosrú agus páirt a ghlacadh iontu ina saothar praiticiúil agus scríofa araon. Tá an foghlaimeoir i gceartlár na foghlama. Is iad seo a leanas na sé gnéithe, an comhthéacs, ealaíontóirí agus saothair ealaíne, anailís, gnéithe ealaíne agus prionsabail deartha, meáin agus réimsí cleachtais, nuálaíocht agus aireagán. Cabhraíonn na gnéithe seo leis an scoláire tuiscint a fháil ar an méid a tharla roimh an tréimhse nó gluaiseacht, ar a bhfuil tú ag díriú, ar an tréimhse gluaiseacht í féin agus ar aon éifeachtaí a bhí ag an tréimhse nó gluaiseacht ar smaointe nó ar shaothar ealaíne ina dhiaidh sin. Is iad seo a leanas réimsí ábhar na hamharc-staidéar, Uimhir a haon, An Eoraip agus an Domhan Mór, Uimhir a dó, Éire agus a háit sa Domhan Mór agus Uimhir a trí, Domhan an Lae Inniu. Táimid chun breathnú níos dlúithe anois ar na réimsí ábhair seo. Breathnaímís go ginearálta ar na réimse ábhair atá roinnte ina rannóga fócais. Uimhir a haon, An Eoraip agus an Domhan Mór. Baineann sé seo go ginearálta leis an stór ealaíne ón Iarthar, ón tréimhse Rómhanúil agus ón tréimhse Gotach go dtí an lá atá inniu ann. Sa laistigh de sin, tá Rómhanáil agus Gotach, an Renaissance: Próta, Luath, an tArd-Renaissance agus Gothaíochas, Barócach, Réalachas, Impreisneachas agus Iarimpreisneachas, Nua-aoiseachas agus tar éis 1960. In uimhir a dó tá Éire agus a háit sa domhan mór. Baineann sé seo go ginearálta le rogha tréimhse suntasacha ealaíne a thit amach in Éirinn thar na céadta bliain. Mar sin féin, tá sé tábhachtach go ndéantar ceangal leis an Eoraip agus leis an domhan mór nuair is ábhartha. Sa réimse sin, tá an tréimhse réamh-Chríostaí, Ealaín na nOileán, Ailtireacht agus Ealaín na Meánaoise Déanaí, an tréimhse Sheoirseach, Ealaín agus Nua-aoiseachas Éireannach agus tar éis 1960. Maidir leis an chomhpháirt scríofa, ní mór don scoláire rannóg fócais amháin a roghnú laistigh de réimse ábhair 1 agus rannóg fócais amháin laistigh de réimse ábhair 2. Ba chóir do scoláirí aghaidh a thabhairt ar gach ceann de na sé gnéithe sa chreat mar atá leagtha amach sa Chreat Amharc-Staidéir do na réimsí ábhair seo. I réimse 3 domhan an lae inniu, baineann sé seo le litearthacht chriticiúil agus fiosrúchán comhthéacsúil chun raon eispéiris faoi thionchar na healaíne ar féidir leis an scoláire staidéar a dhéanamh orthu go háitiúil, go náisiúnta, go hidirnáisiúnta nó go fíorúil a dhíchódú, a thuiscint agus brí a bhaint amach astu. Spreagtar an scoláire chun ealaín agus cultúr ina ngnáthshaol a fhiosrú, taithí a fháil orthu agus machnamh a dhéanamh orthu trí cheithre rannóg fócais. Maidir leis an chomhpháirt scríofa, déanfaidh na scoláirí staidéar ar gach rannóg fócais i réimse ábhair 3. Ba chóir do scoláirí tagairt a dhéanamh don Chreat Amharc-Staidéir agus iad ag déanamh staidéir ar réimse ábhair 3. Táimid chun breathnú níos dlúithe ar na gnéithe creata agus ar an gcur síos a dhéantar orthu. Ba chóir na gnéithe creata a úsáid nuair a bhíonn an scoláire ag foghlaim faoi Amharc-Staidéir le haghaidh obair scríofa agus praiticiúil araon. Cabhraíonn an teanga a úsáidtear chun cur síos a dhéanamh ar na gnéithe creata le teanga chriticiúil agus amharc an scoláire a fhorbairt. Is féidir na tuairiscí a fháil ar leathanach 24 go 25 den tsonraíocht. Le linn ár seimineár náisiúnta, ghlac muid páirt i ngníomhacht inar oibrigh rannpháirtithe i gcomhar le chéile chun comhthuiscint a fháil ar ghnéithe an chreata. Léigh siad na cártaí ag cur síos ar ghné agus phioc siad amach an príomhfhoghlaim. Tá sé tábhachtach go mbeadh tuiscint mhaith ag na scoláirí ar ghnéithe an chreata. D'fhéadfá deacrachtaí a bheith ag roinnt scoláirí leis an teanga. Chun an fhoghlaim a scafláil, d'fhéadfaí na príomhphointí nó an príomhfhoghlaim a roinnt leo ar dtús, i gcásanna áirithe an teanga a shimpliú, agus freastal ar aois céim agus comhthéacs na scoile, ag tógáil sa deireadh ar an bhfoghlaim chun teanga chriticiúil agus amhairc agus inniúlacht disciplin an scoláire a fhorbairt. Déanfaimid mionscrúdú ar an gcur síos a dhéantar ar cheann de na gnéithe creata anois, agus déanfaimid machnamh ar an gcaoi a bhféadfaí í a úsáid chun foghlaim faoi sampla d'ealaín. Tógaimis mar shampla an gné creata 'comhthéacs' Cad a bheadh tábhachtach ag breathnú faoin ngné comhthéacs? Mar shampla, dá mbeadh scoláirí ag déanamh staidéir ar réimse ábhar 1, An Eoraip agus an Domhan Mór, agus an rannóg fócais Réalachas, Impreisneachas agus Iar-Impreisneachas, cad a tharla roimh an ngluaiseacht, na cúinsí a bhain le tréimhse, cad a bhí mar chúis le forbairt an Réalachais? Cad a bhí ag tarlú i bPáras nó sa Fhrainc le linn an ama sin ar bhonn stairiúil, polaitiúil, sóisialta, eacnamaíoch agus idé-eolaíoch? Cén tionchar a bhí aige sin ar saothar agus ealaíontóirí an ama sin? An Cogadh Franc-Prúiseach, An Réabhlóid Tionsclaíoch, Teacht chun cinn an lucht oibre? Tá roinnt mhaith freagraí ansin. Cén ról a bheadh ag an éarlamh agus gníomhaireachtaí maidir le healaín agus ealaíontóirí a chur chun cinn, mar shampla an Salon, le Salon des Refusés de chuid Durand-Ruel, mar shampla? Cén tionchar a bhí ag samplaí eile den chultúr físiúil a bhí ann timpeall ar an gceantar roghnaithe ar shaothar na n-ealaíontóirí? Tóg mar shampla réalachas, impreisneachas agus iar-impreisneachas, d'fhéadfadh siad breathnú ar an tionchar a bhaineann le grianghrafadóireacht, tírdhreach, dearadh, ailtireacht uirbeach agus tuaithe. Seo mar a d'fhéadfá gné an chomhthéacs a úsáid chun an rannóg fócais sin a iniúchadh, a thuiscint agus a foghlaim fúithi. Agus tú ag déanamh staidéir ar rannóg fócais, is féidir plé agus ceisteanna a thógáil timpeall ar an ghné seo i do sheomra ranga. Tóg roinnt ama chun athbhreithniú a dhéanamh ar na cúig ghné eile den chreat agus breithnigh conas a d'fhéadfaí iad a úsáid chun cabhrú leis an bhfoghlaim. Tá eagraí grafach cruthaithe againn a d'fhéadfaí a úsáid chun iniúchadh amharcstaidéir a éascú ó réimse ábhair 1, An Eoraip agus an Domhan Mór, agus réimse ábhair 2, Éire agus a háit sa Domhan Mór, don chomhpháirt scríofa. Tá an t-eagraí grafach seo ar fáil ar an tsuíomh idirlín SFGM nó PDST. D'fhéadfadh sé é a úsáid le haghaidh obair ghrúpa, athbhreithnithe, triail thapa nó tráth na gceist nó taighde féinstiúrtha scoláire. Is sampla é seo den obair a rinne grúpa múinteoirí le linn lá an tSeimineáir Náisiúnta. Roghnaigh na múinteoirí réimse ábhair a dó, Éire agus a háit sa domhan mór, agus an rannóg fócais a roghnaigh siad chun iniúchadh Réamh-Chríostaí. Dhírigh siad ar an gCré-umhaois. D'úsáid siad an cur síos ar an ngné chun cabhrú leis an bplé. Thaifead siad an fhoghlaim is féidir a bhaint amach i ngach gné creata ar nótaí poistíní agus chuir siad ar an eagraí grafach iad. Faoin ngné comhthéacs luaigh siad na cuinsí a bhain leis an tréimhse, ag leanúint ar aghaidh ón Chlochaois, tionchar ó Shasana agus ón Eoraip, agus an chaoi ar shocraigh siad síos i gcomhphobail níos mó. Roghnaigh grúpa múinteoirí eile réimse ábhair 1, An Eoraip agus an Domhan Mór, agus an rannóg fócais a roghnaíodh chun iniúchadh, Réalachas, Impreisneachas agus Iarimpreisneachas. Dhírigh siad ar an ealaíontóir Monet. D'úsáid siad an cur síos ar an ghné chun cabhrú leis an bplé. Arís eile, thaifead siad an foghlaim is féidir a bhaint amach i ngach gné den chreat ar nótaí poistíní agus chuir siad ar an bpóstaer iad. Faoin ngné creata comhthéacs, luaigh siad comhthéacsanna stairiúla, polaitiúla, sóisialta, eacnamaíochta agus ídé-eolaíochta na linne, cumhacht an Salon, ardú aicmí sóisialta éagsúla, an Réabhlóid Tionsclaíoch, Cogadh Franc-Prúiseach, agus teacht ealaín na Seapáine isteach sa Fhrainc. faoin ngné creata nuálaíocht agus aireagán, luaigh siad an ceamara agus an tionchar a bhí ar ghrianghrafadóireacht ar an ealaín. An dul chun cinn sa tuiscint ar theoiric na ndathanna, aireagán na péinte i bhfeadán agus teacht péinteáil faoin aer. Luaigh muid níos luaithe go bhféadfadh tionchar a bheith ag amharcstaidéar ar obair phraiticiúil agus scríofa na scoláirí. Díreach toisc go ndéanann scoláirí staidéar ar shampla ealaíne dá saothar scríofa, ní chiallaíonn sé sin nach bhféadfadh sé tionchar a bheith aige ar shaothar atá á dhéanamh acu faoi láthair nó a dhéanfaidh siad níos déanaí. Agus tú ag foghlaim faoi shamplaí den amharcstaidéar don chomhpháirt scríofa, tá deiseanna ann inar féidir leis cabhrú le hobair phraiticiúil an scoláire, buneolais a chur fúithi agus tionchar a bheith aige uirthi. Molaim daoibh an taifeadadh a stopadh anois agus tóg nóiméad chun smaoineamh faoin tionchar a bheadh ag an eolas seo ar do phleanáil. Agus na scoláirí ag foghlaim faoi amharcstaidéar don ghné scríofa, an bhfuil deiseanna ann gur féidir leis an bhfoghlaim seo tacú le obair phraiticiúil an scoláire? Mar a luaigh muid níos luaithe, don chomhpháirt scríofa, ní mór don scoláire rannóg fócais amháin a roghnú laistigh de Eoraip agus an Domhan Mór agus rannóg fócais amháin laistigh d'Éirinn agus a hÁit sa Domhan Mór chun staidéar a dhéanamh orthu. Ach maidir le réimse ábhar trí domhan an lae inniu, ní mór staidéar a dhéanamh ar gach ceann de na ceithre rannóg fócais. Is iad sin, ealaíontóirí, teoiric agus smaointeoireacht, ealaíontóirí, próisis agus meán, an ealaín mar thrácht nó mar thráchtaire sóisialta, agus an ealaín sa timpeallacht. Ba chóir do scoláirí tagairt a dhéanamh do ghnéithe creata na n-amharcstaidéar, comhthéacs, ealaíontóirí agus saothair ealaíne, anailís, gnéithe ealaíne agus prionsabail deartha, meán agus réimsí cleachtais agus nuálaíocht agus aireagán, agus staidéar á dhéanamh acu ar réimse ábhar 3. Tá sé sin go léir ar fáil ar Sonraíocht Ealaíne na hArdteistiméireachta ar leathanach 29. Déanfaimid mionscrúdú anois ar an gcur síos ar rannóg fócais amháin mar go gcabhraíonn na tuairiscí le teanga criticiúil agus amhairc na scoláirí. Taobh an cur síos ar an rannóg fócais Ealaín agus an Timpeallacht, leagfaimid béim ar chuid den phríomhfhoghlaim. Cad é faoi a mbíonn an scoláire ag foghlaim agus an rannóg fócais seo á scrúdú acu? Maidir le Monet, ba phríomhfhoinse inspioráide é na póicíní locha nó na duilleoga báite. Leis na focail aibhsithe a úsáid mar mheán ina cheart féin, mar shampla, phléigh an criadóir Elaine Harrington an chaoi a n-úsáideann sí an chré mar mheán, a cuid taighde ar chré, agus ar na féidireachtaí a bhaineann léi agus an chaoi ar chuir sí an buneolas faoina próiseas agus faoina cleachtas. Is féidir le do thimpeallacht áitiúil féin a bheith ina fhoinse inspioráide. Scrúdóidh scoláirí freisin conas a théann saothair ealaíne comhshaoil i ngleic le saincheisteanna sóisialta agus polaitiúla, Anseo is féidir linn a fheiceáil conas is féidir nasc a chruthú leis an ealaín mar thráchtaireacht nó mar thráchtaire sóisialta. Sa rannóg fócais seo, foghlaimeoidh na scoláirí conas an domhan mórthimpeall orthu, a n-áit, a spás agus a dtionchar laistigh de a cheistiú agus a bheith tuisceanach faoi. Ag breathnú ar shaincheisteanna agus ar mholtaí maidir le hoideachas um fhorbairt inbhuanaithe i gcomhthéacs sóisialta, eacnamaíoch, bithfhisiceach, stairiúil agus cultúrtha, seo mar a d'fhéadfaí an rannóg fócais 'An Ealaín agus an Comhshaol' a úsáid chun eispéiris faoi stiúir na healaíne a fhiosrú agus a thuiscint agus scoláirí ag dul i ngleic le domhan an lae inniu. Agus tú ag déanamh staidéir ar rannóg fócais is féidir plé agus ceisteanna a thógáil thart ar an teanga seo i do sheomra ranga. Ba chóir a thabhairt faoi deara go luaitear sa tsonraíocht, ag céimeanna éagsúla, tá na ceithre rannóga idirnasctha agus ba cheart tagairt a dhéanamh dóibh mar is cuí. nuair a bheadh an scoláire eolach ar an gcur síos a bhaineann leis an rannóg fócais do Domhan an Lae Inniu agus na gnéithe creata, d'fhéadfaí an t-eagraí grafach seo a úsáid chun iniúchadh a dhéanamh ar réimse ábhar trí Domhan an Lae Inniu don chomhpháirt scríofa. Spreagtar an scoláire chun iniúchadh a dhéanamh, taithí a fháil agus machnamh a dhéanamh ar an ealaín agus ar an gcultúr ina shaol laethúil. Tá sé mar aidhm in Domhan an Lae Inniu na scileanna a bhaineann le litearthacht chriticiúil agus fiosrúchán comhthéacsúil a chothú chun raon eispéiris faoi thionchar na healaíne ar féidir leis an scoláire staidéar a dhéanamh orthu go háitiúil, go náisiúnta, go. go hidirnáisiúnta nó go fíorúil a dhíchódú, a thuiscint agus brí a bhaint amach astu. Is iomaí cur chuige a bhaineann leis sin, lena n-áirítear an scoláire a bheith ag gabháil ealaíon san fhearann poiblí, ar nós cuairt a thabhairt ar ghailearaithe, músaeim áitiúla nó náisiúnta, féachaint ar an timpeallacht tógtha agus nádúrtha, cuairt a thabhairt ar ealaíontóir ina stiúideo nó idirghabhálacha de chuid an tsaoil ealaíonta laistigh den scoil ar nós ealaíontóirí sna tionscadail sa seomra ranga. Cad iad na heispéiris faoi threoir na healaíne a bhféadfadh do scoláirí dul i ngleic leo? D'fhéadfá ealaíontóir nó dearthóir nó ceardaí a thabhairt isteach sa seomra ealaíne, agallamh a rinneadh leis an ealaíontóir a sheinm sa rang, ceardlanna praiticiúla, eispéiris idirghníomhacha nó tumtha. Conas is féidir leis an Gailearaí cabhrú le scoláirí mar thaighdeoirí amhairc agus iad ag glacadh páirt i réimse ábhar agus i rannóga fócais an amharcstaidéir? Foghlaimeoidh an scoláire faoi domhan an lae inniu agus na rannóga fócais a bhaineann leis trí eispéiris faoi threoir na healaíne. Is féidir leis seo a bheith áitiúil, idirnáisiúnta agus digiteach. Breathnóimid anois ar an léargas ginearálta ar shonraíocht na hArdteistiméireachta. Maidir le sonraíocht Nua-Ealaíne na hArdteiste, beidh 180 uair an chloig d'am teagmhála ranga againn. Sa tsonraíocht, tugtar aghaidh ar dhifreáil ar thrí bhealach, trí thorthaí foghlama na sonraíochta, sna próiséis teagasc agus foghlama, agus tríd an measúnú. Tá sé tábhachtach a lua go bhfaightear ar líne na rannóga 'Comhairle do Mhúinteoirí' agus 'Do Scoláirí'. Mar a fheiceann tú tá ceithre rannóg ansin, 'Comhairle do Mhúinteoirí', 'Comhairle do Scoláirí', 'Amharcstaidéir', 'Creat an Amharcstaidéir' agus 'Obair Phraiticiúil', agus ar deireadh an bloc sceitseála ealaíne. Cliceálann tú ar an tsaighead bán anuas ar thaobh an chluaisín chun rochtain a fháil ar an bhfaisnéis. Is féidir teacht ar an eolas seo ar an nasc atá curtha ar fáil, curriculumonline.ie, Senior Cycle, Senior Cycle Subjects, Art. Déanfar measúnú ar an tsonraíocht nua ag an nGnáthleibhéal agus ag an Ardleibhéal araon. Tá trí ghné sa Mheasúnú ar Ealaín na hArdteistiméireachta, 1 Obair chúrsa praiticiúil, 2 Scrúdú praiticiúil a ndéantar feitheoireacht air, agus 3 Scrúdú scríofa. Is ionann an obair chúrsa phraiticiúla agus caoga faoin gcéad de na marcanna foriomlána d'Ealaín na hArdteistiméireachta. agus is luach 20 faoin gcéad an scrúdú praiticiúil faoi fheitheoireacht, agus is luach 30 faoin gcéad an scrúdú scríofa. Breathnóimid go mion ar chomhpháirteanna an mheasúnaithe sna sleamhnáin atá ag teacht. Mar a luadh níos luaithe, is dhá chomhpháirt ar leith ach gaolmhara iad an obair chúrsa phraiticiúil agus an scrúdú praiticiúil faoi fheitheoireacht, agus is féidir a mheas ina thionscadal aonair a chuirfear i gcríoch sa bhliain deireadh staidéir. Beidh an dá chomhpháirt praiticiúla bunaithe ar an spreagtha chéanna, a roghnóidh an foghlaimeoir ó choimre obair chúrsa a eiseoidh an Coimisiún na Scrúduithe Stáit nó an CSS. Sa choimre, tabharfaidh an CSS breac-chuntas ar an tréimhse ama ina gcaithfear an obair chúrsa phraiticiúil a dhéanamh. Le linn na tréimhse seo, déanfaidh iarrthóirí obair forbartha a dhéanamh le dhá dhéantán a chruthú. Cuirfear an chéad déantán, déantán A, i gcríoch le linn thréimhse na hoibre cúrsa agus is fiú 250 marc é. Déanfar an dara déantán, déantán B, a fhíorú le linn an scrúdaithe praiticiúla faoi fheitheoireacht agus is fiú 100 marc é. Déanfar an scrúdú praiticiúla go luath tar éis an obair chúrsa phraiticiúil a chríochnú, laistigh de tréimhse trí lá. Scrúdú cúig uair an chloig atá le déanamh in aon lá amháin. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara, ba cheart an dá phíosa réadaithe a chruthú ina dhá réimse cleachtais éagsúla. mar atá luaite sa tsonraíocht ar leathanach 14 agus i bpointe 8 de leathanach coimre 6 an Choimisiúin na Scrúduithe Stáit. Thar an dhá bhliain den Sraith Shinsearach is féidir le scoláirí staidéar a dhéanamh ar aon cheann de na réimsí cleachtais sin atá ar fáil dóibh agus dá scoil agus tá sé sin ar leathanach 13 den tsonraíocht. Cuirimis i gcuimhne dúinn féin gur chuir an tsonraíocht réimsí cleachtais inár láthair ar thug cuid againn na disciplíní orthu roimhe sin. Deirtear sa sonraíocht ar leathanach 13 go bhfuil réimsí cleachtais éagsúla ar fáil taobh istigh den Ealaín don fhoghlaimeoir chun staidéar a dhéanamh orthu. Cé nach mbeidh siad uile ar fáil i suíomh scoile ar leith, féadfaidh an foghlaimeoir staidéar a dhéanamh ar na réimsí cleachtais sin atá ar fáil dó trí mheán traidisiúnta, comhaimseartha nó meán digiteach, nó meascán de na meáin sin. Faoi mar atá leis an scrúdú phraiticiúla, scrúdófar an scrúdú scríofa ag an ardleibhéal agus ag an ngnáthleibhéal. Beidh réimse cothrom cineálacha ceisteanna sa scrúdú scríofa a oirfidh don Amharc-Staidéar agus chun eolas phraiticiúil a úsáid. Díreofar sna ceisteanna ar thuiscint fairsing ar an Amharc-Staidéar agus beidh ar an bhfoghlaimeoir eolas agus tuiscint a thaispeáint. agus a bheith in ann cur i bhfeidhm anailísiú, measúnú agus freagairt de réir mar is cuí mar atá luaite i sonraíocht na hArdteistiméireachta ar leathanach 21. Tá trí chuid sa scrúdú seo. Is luach 50 marc gach rannóg arb ionann é agus 150 san iomlán don pháipéar scríofa. Beidh réimse ceisteanna faoi domhan an lae inniu ar fhaid éagsúla agus leithdháiltí éagsúla marcanna. Beidh cuid acu sin bunaithe ar ábhar spreagtha amhairc. Freagróidh iarrthóirí gach ceist sa roinn seo. Beidh sé ceist fhada faoin Eoraip agus an Domhan Mór, bunaithe ar gach ceann de na rannóga fócais laistigh den amharc-staidéar. Freagróidh iarrthóirí ceist amháin ón roinn seo. Beidh sé cheist fada faoi Éirinn agus a háit sa domhan mór bunaithe ar gach ceann de na rannóg fócais laistigh den amharc-staidéar. Freagróidh iarrthóirí ceist amháin ón roinn seo. Tá muid beagnach ag deireadh ár léiriú. Is féidir libh muid a leanúint ar X tríd Oide Art Vis Art. Gheobhaidh sibh tacaíocht sa bhreis agus deiseanna forbairt gairmiúil leanúnach ar shuíomh Oide Creativity agus tá leathanach againn freisin ar X. Má tá aon cheist agat, ná bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh linn ag www.oide.ie. Go raibh míle maith agat!